Dia dhaoibh a pháistí! Súil agam go bhfuil sibh go deas compóirdeach ansin agus réidh do scéal eile. Inniu tá mé chun Spidey a léamh. Sea, an buachaill sin agus an grá mór aige atá do dhamháin alla. Tagaigí liom agus léimid faoi! Téanam!

Mhaisigh Fintan Taite, is é Cló Mhaigh Eo a d'fhoilsigh an leabhar, ar son tuistí Joe agus Margaret Moloney, agus féach damhán alla níos mó ansin freisin. Ooh. N'fheadar cén fáth go bhfuil an oiread sin damhán alla ann, féach. Tá Mamaí ag ullmhú sailéad le haghaidh lón. Spidey! a gháir Séimí. Ara muise, arsa Mamaí, damhán alla glas, sin rud nach bhfaca mé riamh, féach an chuid glas sin ar an tráta, feiceann sé damhán alla ansin, hmm. Tá Daidí ag tochailt sa ghairdín. Spidey! a gháir Séimí. Ara muise, arsa Daidí, ní fhaca mé riamh damhán alla a raibh sé chos faoi! Yeah. Mar bíonn ocht gcos faoi damhán alla, nach mbíonn? Ach fós tá Séimí ag breathnú air. Tá Mamó ag fuáil ar a hinneall fuála nua. Spidey, a gháir Séimí. Bullaí fir, a Shéimí, arsa Mamó. Sníomhann damhán alla snáth speisialta síoda. Féach, sé ar nós an síoda a dhéanann an Damhán alla, féach air ansin, nó eitilt suas sa spéir thall ansin, agus féach damhán alla istigh mar bhrionglóid aige arís. Tá Daideo ag iascaireacht sa lochán bheag. Spidey, a gháir Séimí. Bullaí fir, a Shéimí, arsa Daideo. Itheann na damháin alla cuileoga agus tá súil agam go n-itheann na héisc seo iad chomh maith. Féach na héisc agus tá sé ag iarraidh iasc a bhailiú. Féach, féach, snaidhm mhór ar nós damhán alla freisin. Is Daideo ansin agus Séimí agus iad amuigh ar an lochán ansin ag iascaireacht le chéile. Tá a dhriotháir mór, Daithí, ag ithe liocrais. Spidey! a gháir Séimí. 'Éist, a Shéimí, níl damháin alla chomh blasta leis seo, arsa Daithí, ag liocras á shú isteach. 'Ach féach na píosaí ag titim amú. Tá Cleo Cat ina suí ar an tolg. 'Spidey! a gháir Séimí. 'Agus féach, agus. Thóg sé na ribí gruaige isteach ina lámh agus tharraing sé orthu. 'Úúú! Mí-abha! a deir Cleo Cat.

Tá Mamaí agus Daidí ag labhairt faoi Shéimí. Tá dúil mhór aige i ndamháin alla i ndáiríre, arsa Daidí. Tá a fhios agam cad a dhéanfaimid, arsa Mamaí. Féach. Séimí i ngrá le damháin alla! Tá Mamaí agus Séimí sa leabharlann. Tá a lán cineálacha damhán alla i dtíortha éagsúla ar fud an domhain, a léann Mamaí. Tabharfaimid an leabhar seo abhaile linn. Féach, leabhar mór faoin damhán alla agus na cinn éagsúla atá ar fáil mórthimpeall na cruinne. Féach. Mamaí agus Séimí le chéile. Tá Daidí agus Séimí ag an zú. I dteach na bhfeithidí atá siad. Is tarantula é an ceann mór clúmhach sin, a deir Daidí. Ó, féach ansin. Sin damhán alla mór. Agus an ghloine ansin ionas go bhfuiltear slán sábháilte. Ó, Séimí, nach é atá sásta ag breathnú air! Tá lá breithe Shéimí tagtha, nach é atá sásta. Tá cóisir mhór ar siúl. Féachaigí dó, tá Cleo Cat ann, Deaideo, Mamó, sin Séimí, a dheartháir mhór, A Dhaidí 's a Mhamaí, agus féach cad tá an císte damhán alla freisin! Whoa, nach é a bheidh sásta nuair a fheiceann sé é sin! Ceapaim go mbeidh Cleo ana shásta, féach cad tá aige thíos faoin mbord! Osclaíonn Séimí a bhronntanas. Yahú! a gháir gach duine. Hurá! a gháir Séimí. Mise Spidey! Ó, féach ar an chulaith a bhfuair sé! Anois, le dhá lámh ansin, agus lámh an lámh, an chos cos, agus a dhá, anois, tá. Ocht gcos faoi, ar nós damhán alla. Breathnaíonn sé an-shona shásta leis féin, nach mbreathnaíonn? Nó, b'in scéal faoi Séimí agus na damháin alla, súil agam gur thaitin sé libh, agus go mbeidh muid ar ais arís le chéile go luath!